ọra na eze ee ndị igbo ji biri ndị ihe igbo na-amasị ọ ka bụkwa nwanne ụnụ nwoke ụnụ na-anụ olu ya kwamgbe kwamgbe na redio na-anụkwa olu ya nakwa na iru akwụkwọ a na-akpọ ya iwu eziokwu na anyị abatago ọkịja ihe ahụ na-emebi ama amebi ụmụ nwanne anyị nwoke anyị kwuru n'obi eji ogbuefi nnọkọ wee malụ ịma na ihe bụ nnọkọ asị ndị Igbo na nnọkọ na-ebute obute asị obute nke ọzọ mana anyị abịarugo be ya ka ọ gwazi ya ihe ihe o menwụrụ ọkịja pụta anyị fụrụ fụna aka ji ọfọ ka ọ bụ n'osokwa n'ihe ọkịja ji dị

ọ ya bụ ihe dị iche na omenala na dibịa otu a ka ọ dịzikwa na pastọ fada ma ihe ọzọ ịkọwagoro ụmụ Igbo ihe dị iche na omenala Igbo na dibịa ihe anyị ji sị ka anyị kwụrụ ọtọ bụ ka ndị mmadụ na-apụrụ anya ọfụma mara onye ha na ha na-ekwu okwu ka ọ dị chifu ịfụ n'obi gị ka anyị na-efe

azụọla m ahịa agụchara m akwụkwọ gaa gbaa bọyị gbagide bọyị ya gbacha bido nke m gbabakwa na-apụ apụ na-ebunata ahịa Abuja emesịkwa ihe niile ahụ gasịrị agasị wee jezie n'ịjụ ese nna m bụkwa dibịa nna m asa nna m ezugo asaa na ọkịja asaa mụọ kwụ ụgwọ m ezugo asaa ụmụada ya dibịa ka ọ bụ ya m wee jezie jụọ ese ihe na-eme eme ya jụọ ese bụ na m obu dibịa wee gwa ya dibịa na ọ ma na ọ bụ dibịa na dibịa nke m na nke o sitere aka na ya nwa bụ dibịa na dibịa nke si n'ukwu nne m

ọzọ bụ nke mụrụ fada ma ọ bụ pastọ ya bụ nke ịtọ ya mere ya ịtọ ya bụ na ụzọ dibịa ịtọ ka enwe onye ọ- mmanwụ nke gbonizi ọ naba n'obomi nwadalụri nne ee haki ee ebe anyị nọ bụkwa iru mmụọ ọrụ ọ iru mmụọ m ọ iru mmụọ m kedu nke a na-etu ya ka anyị kenee nne ya ka anyị hapụ ịda iwu ọ ya bụ ụlasị ọkịja nọ nga oke ogwugwu akpụ nọ nga akwa- akpụ ọkịrịte bụ akpụ na ama nọ nga

ka o si na wee dị apụta ụfọdụ apụta n'iru akwụkwọ ụfọdụ asị na ogwugwu akpụ adịghịzi ike ụfọdụ asị na ejizi eme ihe ntụ na aghụghọ ị bata na ị bata ọkịja na ụmụazị ji ogwugwu akpụ nke bịakwa n'ihu ogwugwu akpụ ọkọ nwere ike ọ pụọ na o nweghị ife dị na ogwugwu akpụ ọ bụ eziokwu ọ bụ eziokwu na ọ bụ na o nwe obodo ụdịka ya ahụ ya adịfọ n'anị Igbo niile i jekwa n'obodo ị ya-afụ ndị ndị nzuzu fụkwa ndị isi dị mma kama na ekpere anyị na-ekpe n'ụwa bụ ka ndị isi dị mma karịa ndị ndị isi ya adịghị mma ya ka ndị ma ihe karịa ndị ya amaghị ihe ọ ya bụ ekpere anyị

onye mekwa ihe ọjọọ ya na-eji ezikọta ọnya oke ya bụ ọrụ ya n'obodo a. ngwa daalụ rinne ee o nwere ife m ma-asị ka m jụkwuo gị nna anyị ukwu ee eri m ji mara ife m marụ na a na-eme dibịa na ahụ isi wee mụta ife ị na-afụ ụmụazị gị taa nke bilite utu abalị ya na-abụ ma abalị eto ji mebe dibịa dịka arọ na-abụ ma eto ji mebe dibịa ọ rụọ nụ ụlọ elu na-agba moto ịtọ na-abụ na nwaanyị nọ na-eme ife egwu ọka nkụ ka ọ ka o si eme na dibịa o nwe ife ọzọ a na-eme dibịa ihe nzuzo na dibịa ee eje na nke ahụ ikenga mmadụ na-emeri ya ka o dịka ikenga Ee, maka m ma eje ịsị na onye ọ na-egbu mmadụ ma ọ na ọ na-eme nke a nke onye na-eme dịrị ya na chi ihe ọbụla ka onye na-eme ya dịrị ya na chi onye na-eme nke ezigbo chukwu na-afụ ya ana na-afụ ya onye na-emekwa nke ọma chukwu na-afụ ya ana na-afụ ya Eh? Eh, ebe n'Ọkịja kịta na Anambra ya gba gburugburu kedu ife eji malụ gị ihe eji mara m bụ eh, dịka ihe na-emenwu eji malụ gị ihe m na-eme bụ na ana m efe alụsị ana m efe Ọgwụgwụ Akpụ eji amara m eje n'ụdị ịgwọ ọrịa hmm. ana m agwọ ọrịa ana m esi m n'aka Chukwu Eh? Eh. ka m sịzie na chukwu si n'aka m agwọ ndị mmadụ ọrịa mmụọ m na-efe si n'aka m agwọ ndị mmadụ ọrịa ọya ya bụ mmadụ bute bịa ebe a m ma-agwọ ya bụ nke izizi mbụ bụ gịnị enyi ule a na-akpọ acha ere maọbụ stroke ma ọ bụ oke mgbawa isi ee onye ọ bịakwa na agbacha afa amara ihe bụ ya nụ, amara ihe bụ ya nụ. maka mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma amara ihe bụ ya nụ. ọ bụrụ nke a ya-achụrụ aja chụọ aja wee gwọọ ya gwọta ya. Nke ọ ya bụ ezie. Dị- dịka ndị nọ na mba ofesi eh, azụmahịa ha ị mara nkọwapụrụ na ụmụ oge na-azụ ahịa dịka ahịa ga na-adachite azụ ihe m ji emere onye a bụ na onye a kpọọ m n'ekwentị gwa m nsogbu ọ na-enwe ihe izizi m ji agwa ya bụ na a ga-agbara ya aja ajụ ese mara ihe bụ o ji adachiga azụ maọbụ na ihe ọ na-eme anaghị aga a ga-agba afa maka afa bụ ihe izizi mbụ ya bụ number one site n'afa a ga-ama ihe bụ nsogbu ya ọ bụrụ nke a ya-achụrụ aja chụọrọ aja tupu a ya-agwọrọ ya ọgwụ awele maọbụ igburu igwe nke m na-egbukwu abụ abụ a nke na-eri na-eri na- na-eri mmadụ nke m na-egbu bụ ihe a ji eri mmadụ ya eri nkịta ma ọ bụ ebi o ya eri nkịta rie ebi Eh, mana ụfọdụ bịa sị na ite ọbụla riri nkịta rie ebi ga-erikwa mmadụ eziokwu Ee, e, ha asị ka ọ bụ Ọ- ọ ihe onye yọrọ chi ya ka ọ na-emere Onye- onye ji onye ji mmadụ bido igbu ite na-eji mmadụ ibi o gbugide ya bịa ruo mbọchị ọnwụ ana ba ana ba anyị na-asọ igbu mmadụ nsọ anyị a na-eji aka anyị egbu ehi ma ya fọkwa mmadụ Ee, dịka o si wee dị taa o nwee onye e, gbugburu ite mezasị na ya achọghọzi kedu ihe ị nwere ike ime onye onye gbugburu ite sị na ya achọzi igbu ite a gbakwa afa a mara ihe a ga-eji mebie ya ọ- ọ- ọ- ọ nakpuru onwe ya maka onye onye mekatara ihe sị na ya achọzi ọ bụ iwu bụ na ya alagharịa na ọ ga-eme ugbu ka onye gburu ite sị na ya achọzi agba afa mara ihe a ya-eji mechie ite ahụ emechie ya ọ nakwuru onwe mana ihe emenwe ya mmemme ya ọfụma ọfụma nụkwa ya bụ ihe m na-arụ nke ụnụ bịakwa akwa ụnụ fụjizi anya ụnụ fụsị ihe nga na ihe ụnụ fụsịrị nga okay sir ee akwụkwọ ma mgbọrọgwụ na mkpara akwụkwọ ọfụma ọ chukwu nyere nye chukwu na ala na mmụọ na-efe amanye ọfụma ọfụma ahụ mgbọrọgwụ na mkpara akwụkwọ bụ ya ka m jiri mụzi ọrụ a daalụ ka anyị gụzie gị ụzọ ihe na-amụrụ ịtọ ka ị ya akụziri anyị nke a dịtụ ebe a ọ ọ ọ mmadụ bụ ife atọ Ee, nke a dị ebe a bụ bụ ọgwụ- ụmụ am- amusu na-enyesi ndị mmadụ nsogbu e kere eke Ee,

ede mmụọ a ihe ọ na-arụ ebuka ihe ede mmụọ a na-arụ ebuka ọ na-azọ azọ ọ na-egbukwa egbu ee ka a hapụ ịwaba ọtụtụ okwu afọ n'Igbo ee o doro anyị anya na ị kọwapụtara ụmụ Igbo ihe dị iche dibịa Igbo na dibịa na-agwọ ọya na dibịa na-eme nke a kama na nke kacha wee doo anya bụ na ị sị na oke ite na o nwee onye nke ya nyebere nsogbu na ọ chọghọzi ihe emebi nwunye ọgwụ ya emebie ya ozugbo ike ozugbo agba afa o kwuo ihe a eji mebie emebie ya ozugbo ike erikata m na eri nwanne adịrọ ya daalụ rinne eh, anyị kenee gị rinne anyị kenee gị

mmiri nwere ndị o mere na ha anụa di mmiri mere ndị nwere ndị o mere na ha na ha na ha akpata ego ọ bụrụ na ị kpata ego akpata o nwere ndị mmiri mere na ha anụ nwaanyị nwee ndị o mere na ha anụa di ị nụọ di anụ some n'ime ha bụ na ha nụkwa di anụ ọ na-eme ha na ha amụa nwa nwee ndị bụ na ha jee ịmụ nwa nwụọ ha n'afọ ime ga- ga- ihe ya ndị mmiri na-eme ihe a niile mmiri na-eme ihe a niile na ọ ya kpatara

ka agụ iyi a si ruo m aka bụ mmụọ mmụọ kpọtara agụ iyi arụ onye ka ọ nọgoro n'ime ebe agụ iyi a ọ nọọna 12 years n'ime ebe n'ime ebe na mmiri ka o si nwee kpọta ya

ọnwa eji egwupụta ji na ana bụ ọnwa iri ji ọnwa iri ji a na-abụ September ya ka ka eji ama dibia and the priest o nwere ndị ya enweghị time ya enweghị ịma ife anyị ji bata n'ubi a ife anyị ji bata n'ubi a abụrọ na na-atọ ụtọ nke ukwuu ka mana ọ ka anyị gwa ụmụ igbo na onye Igbo ọbụla bụ dibịa na-eri ji kwesịrị inwe ebe ọ na-akọnye ji ahụ ọ na-egwupụta ọ bụrụ ụbọchị iri ji ị gaa gote ji ndị Hausa kọrọ eh, eh, eh, abịa gwuo awa ya na be gị mana ị na ụnụ nee anya gbaa gburugburu ụnụ ga-afụsi ji dị iche iche ji dị ebe a karị 1000 nọmba ọ ife eji ama onye Igbo ụnụ netụkwa anya ebe enu ụnụ ga-afụkwa efi and ka o si akọwa na a ka na-akọkwa ji na-eje so ụmụ Igbo ofu ihe m chọrọ ka ụnụ mụta taa ụnụ afụgo agụ iyi ka o si wee rie ọkụkọ na ihe ọbụla ị yọrọ agụ iyi na ọ ga-eme ọkwa ihe ikwu m wee yọọ ya rikwuru ọkụkọ agụ iyi rikwuru ọkụkọ ọ sị na agụụ eji ya mana ayọbekwa m ya ee eh, ọzọ dịka ibe ya bụ ụnụ afụgo ji eji amara okenye igbo onye hapụrụ obi obi adị mbuga adị ebuga obi ebuga ee eh, ihe ahụ m na-achọ n'iru akwụkwọ na-ada n'aka ndị wayo ndị Ndị wayo ndị adịgboroja iche iche ee ụnụ nee anya onye anyị na ya kwụ ebe a na-abụ nnukwu mmadụ ka ọ bụ chifu n'Ọkịja. nnọkọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ ogbu ehi n'Ọkịja. chifu nnọkọ nnukwu mmụọ ka ọ bụ ma ọ nọ na mmiri ọ nọ n'enu ana nnukwu arụsị ka ọ bụ Ọ ka ọ dị. ee ụnụ nee anya ugbu a ọ kọpụta na ọya dị iche iche ọ na-azọ ọya bụ ọya azụka azụkata ahịa ahịa anaba azụ ọ ya bụ ọya kachanụ Ma ọ- ọ bịa ị kpọkuo ya n'akara ekwentị ọ ya rapụrụ gị ma n'ikuku ọ bụ oke awele ma ọ bụ oke ite Ọ- ma ọ bụ aja ịkpọkwuo mmiri. ya na ekwentị ọ ya rapụrụ gị n'ikuku ọ gbooro gị mkpa nke ahụ ma ọ bụ onye ruru oge Agbadaworo ilu onwe dị gị. anụ uju mana onye nọkwanị mba ofesi chọkwanị ka alụọrọ ya ọrụ kedu ka a ga-esi wee mee onye ahụ ya ji eme onye ahụ onye nọ mba ofesi chọọ ka arụọrọ ọrụ nke izizi mbụ bụ na a ga-agbara ya afa agbachara ya afa o nwee ihe na-enye ya nsogbu ọ kwụọ ya ụgwọ arụọrọ ya ọrụ ọ bụ na ya esendịrị m nwanne ya m jụọ ya ọ bụrụ na o nwee nwanne ya ọ chọrọ isendị m arụọrọ ya ọrụ agba video call fụ ka esi arụrụ ya ọrụ n'anya ya ọ bụ nke nke e, arụcha akọ ịbarị ọ ya na na-arụrụ ya ọrụ iti video call

446 okay sir eh, anyị kene gị rinne eh, eh, chief ogbuefi nnọkọ mm, Ugodinobi ịza afa gị atọka m ebe anyị nọ ihe a bụ na be gị ee mm. ọra na eze na-ege ntị unu afụgo na anyị na-anọ iru na iru ọ bụrụ onye ya bụ o mehie megide gị ọ dị emejọ mmadụ mm. ọ mmadụ na-emejọ ya adị m ekwukwu ya n'ọnụ ebe a m ekwukwu ya n'azụ ya mana ọ ga-akpọzie n'akara ekwentị ọ gwazie gị ihe a m gwara gị ma ntụ ọ dị ya ma na ntụ adịghị ya daalụ rinne ka ị na-esonyere anyị anyị ga-anachigata ee eh, maka ihe gbasara ọrụ mmiri ọ na-akọwa na ọ na-alụ ma onye na-agba ọ nọkata dị na anọ na-eyuzu nwaanyị na nrọ ma ọ nọkata na mmụọ ọ dị ka mmụọ na-achụ ya ọsọ ma sị na nwere spiritual wife ma spiritual husband ụmụ ya na-enyegasị ụmụ kịrịkịrị ọya na ama m na witness ihe ọfụma ọfụma nwere spiritual wife spiritual wife onye nwoke ọbụla na-enwe ya eh, eh. nwaanyị na-enwe spiritual husband enwere m ya

o nwezi ife ndị ọzọ fọrọ rapụ na ya ozi n'ikuku anyị ga-anachigata ka anyị na-akarịa ụka nke ọma daalụ rinne ee eh, ekenekwa m ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke bụ Chigozie Iwuchukwu